Kelenya baro kelenya baro ale ye jɛmukan ye min bena lase aw ma porozɛ kelenya fɛ sifinw musow mara ɲɛmaaw an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka basigi nati jamana cɛmancɛ bolo fɛ an balimaw an b'a fɔ ko aw ni ɲatuma aw minnu sɔgɔlen b'an na nin wagati na a k'a dɔn k'a fɔ ko nin y'an ye jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min n'an k'a ma ko kelenya baro kelenya baro ale ye jɛmukan ye jɛmukan min ni ale sigira sen kan baɲumankɛtɔn fɛ baɲumankɛtɔn minnu ni olu wulila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na ba maliba kɔnɔ min an fɛ segu u nakun o ye yaasa ka na basigi bɛn ani kelenya k'o sabati anw fɛ segu o hukumu kɔnɔna na u ye nin baroda in o sigi sen kan k'o tɔgɔ kɛ ko kelenya baro kɛnɛ kelenya baro ale kɛnɛ kan bi anw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn bolo olu ye an ka musobaw ye segu yan nka maa ka ɲi i yɛrɛ da o kama an bɛna na kuma di u ma u k'u yɛrɛ fɔ ne ba a ni ɲantuma nse an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ala k'an sigi fɛn ɲɛnen kunna ne tɔgɔ ye adam ba ne ye association ɲɔgɔn dɛmɛ présidente ye sokalakɔnɔ an balimamuso ale kɛlen kɔ k'i yɛrɛ fɔ A b'i bolo. An b'an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ fo cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba kafotigi dugutigi alimami an ka foli bɛ bɛɛ ye ne tɔgɔ ye safiyatu gindo sabati sira tɔn secrétaire général de ye ne ye segu yan ok ɛɛ adam ba an ka foli b'i ye safiyatu gindo an ka foli bɛ aw fana ye aw fana kɛli la k'an ka wele k'o jaabi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ɲininkali eh, damadɔ bɛ an bolo o ɲininkali ninnu na a fɔlɔ o de ye yalima an bɛ ka kuma bɛnbaliya bɛnbaliya bɛnbaliya yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye bisimila azumala mina sitana rajim ala k'an sigi fɛn ɲɛnen kunna halisa n'a fɔra bɛnbaliya i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de donnen don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ du kɔnɔ a bɛ se ka communauté la c'est-à-dire burusu kɔnɔ kɔ sira bɛ se ka k'o la bagan tɛmɛsira bɛ se ka k'o la i n'a fɔ fana dugukolo ko kuma bɛ k'o la n'o ko nin nana ka bɛnbaliya la o de kɔrɔ anw fɛ bɛnbaliya o y'a bɛnbaliya de bi i ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ maa kelen tɛ kɛ bɛnbali i ni dɔ de bɛ bɛnbaliya Ko fɛn ɲɔgɔn na ala sago sa o ye ne ka jaabi sago tigi ye ala ye safiyatu gindo e hakilila ye jumɛn ye ka sanga ni bɛnbaliya yɛrɛ ye jumɛn de don ala y'a fɔ bɛnbaliya ye jumɛn ye fɔɲɔgɔnkɔ an fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma na an fɔra ɲɔgɔn kɔ wale dɔ la ani ɲɔgɔn faamubaliya an ma se ka ɲɔgɔn faamuya ko la o de bɛ na ni bɛnbaliya ye n'i y'a mɛn ko bɛnbaliya fɔɲɔgɔnkɔ ani ɲɔgɔn faamubaliya sigida la n'aw tɛ sigi ka kuma fo bɛɛ b'i yɛrɛ kun fɛ a de bɛ na ni ko caman ye awa bɛnbaliya a suguya ka ca a bɛ sɔrɔ sira caman fɛ adamu y'a fɔ cogo min foroko b'o la dugukoloko b'o la musoko b'o la fɛn wɛrɛ a ka ca bɛnbaliya ka ca fɛn bɛ na ni bɛnbaliya ye seulement an bɛ se ka min fɔ a la dɔrɔn ɲɔgɔn faamubaliya n'an ma ɲɔgɔn faamuya aw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ donc ko n'aw tɛ sigi ka kuma fana aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc n'aw ma ɲɔgɔn faamuya o de bɛ ni bɛɛ ye ne kɔni fɛ bɛnbaliya de y'o ye ɛɛ o faamuyara bɛnbaliya yɛrɛ sidɔnnen kɔfɛ min don ya muso yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye yanni bɛnbaliya a ka na a kunbɛli la ani ka taa se bɛnbaliya yɛrɛ nalen kɔfɛ muso jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye a da yɛrɛ fagali la tasuma da fagali la alhamdulilayi rabila alamina an bɛ barika da ala ye n'i y'a mɛn muso du muso de don n'i ko jamana muso don n'i ko dugu muso de don muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin ko in na dugu o du o du ni muso ye muso jɔlen ye sitanɛ bɛ dɔgɔya du kɔnɔna na dugu o dugu ni musow fɔlen bɛ ka bɛn ka k'u kan kɛ kelen ye bɛnbaliya a bɛ dɔgɔya a dugu la jamana fana b'o o cogo de la muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc anw de bi denw de b'anw bolo cɛw de b'anw bolo an balimakɛ b'an bolo u ti b'an bolo ko la ni muso y'a jɔyɔrɔ fa dɔrɔn ka jɔ a jɔyɔrɔ la ko caman bɛ a bɛ se k'a dilan ne bɛ se k'o fɔ o yɔrɔ la a y'a fɔ cogo min na muso ko caman bɛ muso de b'a dilan ji jukɔrɔ sani a ko ka bɔ sanfɛ parce que muso ni cɛ bɛ se ka bɛn ko dɔ la so kɔnɔ hali n'a sitanɛ bonyana i ma u b'a fɔ an bɛ taa so fɔlɔ sani ka dugu jɛ an bɛ hakila sɔrɔ wa ni muso n'i ye hakila ɲuman di cɛ ma mɔgɔ ɲuman ko la ni dɔn kɔsɛbɛ n'i hakili ɲuman di cɛ ma n'u sigi bɛ bɛnbaliya so la wali so na Ne hakili ko caman se ɲɛnabɔ o bɛnbaliya kɔnɔ parce que e de ye muso ye e de ye den denbatigi e de ye cɛ an b'a fɔ ko min fɔ e de ye du ye du ye e muso yɛrɛ de ye donc ni bɛnbaliya ko sera ka na ni e ye muso ɲuman ye i ma paperere ta dɛ parce que fɛn fana tɛ se ka ban ni i ma paperere ta k'a fɔ n bɛ nin dɛmɛ ni ɲɛna sa mɛn wali bɛ nin ɲɛna kuma fɔ o ko tɛ an ko tan k'o bɛ o o bɛnba ban i ka jɔ i jɔyɔrɔ la k'a jira k'a fɔ karisa i jo t'a la i ka courage sɔrɔ k'o fɔ maa o maa b'o fɔ hali n'a fɔra k'i ye kɛlɛtigɛla ye o b'a sɔrɔ i ye tiɲɛfɔla ye n'i ma dɛmɛ maa si fɛ bɛnbaliya a bɛ ban n'i ma dɛmɛ i den fɛ bɛnbaliya a bɛ ban n'i ma dɛmɛ i cɛ fɛ so kɔnɔ bɛnbaliya bɛ ban a tɛ bɔ kɛnɛma yɛrɛ n'i y'a ye karisa ka kɛlɛ bɔra kɛnɛma muso ma jɔ a jɔyɔrɔ la ni jɔ di jɔ la ka so la tɛ bɔ kɛnɛ ma ala sago sago sago tigi ye ala ye i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na ko n'i ye cɛba jɔlen ye kɛnɛ ma ko musobakɔrɔ jɔlen de b'a kɔ so ɛɛ ni ɲininkali tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yali maa fɔlɔ laadalako la fɔlɔ fɔlɔ muso jɔyɔrɔ tun ye jumɛn de ye kɛlɛ silasali la n'o ye bɛnbaliya yɛrɛ dalasali ye kuma b'i bolo safiyatu bisimila fɔlɔfɔlɔ an y'a ye an baw fɛ bɛn de bɛ du kɔnɔ kelenya de bɛ du kɔnɔ faw bɛ se ka muso caman ta mais n'i nana du kɔnɔna na i t'a dɔn k'a fɔ karisa den ye nin ye karisa den ye nin ye mun bɛ na n'o ye o ye bɛn de ye ka bɛɛ kala ka bɛɛ kɛ juruba kelen ye foroba kelen de don an tɛgɛ bɛ ko tɛgɛ minɛn kelen na an bɛ dumuni kɛ minɛn kelen na foro ye foro kelen ye kabini o de tiɲɛna o de nana ni nin ko caman bɛɛ ye parce que an bɛɛ de tun ye kelen ye fɔlɔ i bɛ don du kɔnɔ karisa den ye nin ye karisa den ye nin ye i tɛ se k'o fɔ i b'a sɔrɔ ne ba ne bɛ yɛlɛma ba wɛrɛ de fɛ o de bɛ ne lamɔ a tɛ kun i k'a fɔ ko i bɛ dentigiya jira a tɛ kun k'a fɔ i b'a fɔ ko i b'i ba yɛrɛ i ba tɔmɔ ka bɔ baw la bɔ fana na den bɛ mansa maa bɛɛ bonya n ba filan fa filan maa ma ye n kɔrɔ filan ye ɲɛ tɛ se ka kɔrɔta k'a si lajɛ mais o de tiɲɛna mara tiɲɛna mara de tiɲɛna mara dun tɛ ɲɛ fo anw musow kabi du kɔnɔ muso ka kan k'a den mara a bɛ fɔ ko diɲɛ tiɲɛna diɲɛ ma tiɲɛ dɛ anw yɛrɛ de yɛlɛmana fo an k'an jogo de yɛlɛma muso bɛɛ n'i y'i den ta k'a k'i nunkɔnɔsi ko maga ti k'a la a bɛ lebu fɔlɔ kan i yɛrɛ la donc kabi so kɔnɔ ni mara tiɲɛna a bɛ bɔ n'a ye bɔlɔn fɛ bɔlɔn fɛ o de bɛ na ni k'a yɛri ka jamana yɛrɛ bɛɛ halaki ka bɛɛ don ɲɔgɔn na éducation tɛ yen maa ti maa bonya cɛ ti muso bonya bilen den ti maakɔrɔba bonya bɔlɔn fɛ donc ko bɛɛ de nana tiɲɛ donc a bɛɛ de bɛ mara in bolo fo mara de ka segin fo mara de ka segin den k'a fa dɔn muso k'a cɛ dɔn cɛ fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la du kɔnɔ k'a fɔ n jɔyɔrɔ de ye nin ye n'o kɛra caman bɛ nin ko in na musow kun de bɛ nin kɛ donc u bi bɛɛ de bɛɛ de ye kelen ye bɛɛ de ye kelen musokɔrɔba kelen de bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ dugu npogotigi bɛɛ bɛ taa si musokɔrɔba kelen fɛ a b'u bilasira cɛw fana b'o cogo la cɛw b'u bilasira i bɛ don kalanbolo de kɔnɔ i n'i sera ni si ka i bɛ nin kɛ i sera ni si ka i bɛ nin kɛ donc an taabolo de ye nin ye an ka nin kɛ an ka nin kɛ an b'o de o de ye fɔlɔfɔlɔ taabolo ye donc kabi o de bɔra a la bɛɛ b'i yɛrɛ kun fɛ bɛɛ ta y'i yɛrɛ ye i tɛ se ka maa den laadi i tɛ se ka maa den bugɔ n y'o bɔ psila t' b'a la donc kabi o de kɛra ko bɛɛ de tiɲɛna n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ n'an ko an bɛ segin fɔlɔ ma wala jamana in bɛ dila ne bɛ se ka nin fɔ nin yɔrɔnin na Hali bi safiyatu i ko ko mara tiɲɛna mara tiɲɛni a daminɛna yɔrɔ jumɛn du kɔnɔ mara tiɲɛna kabi du de kɔnɔ ba tɛ fa bonya e ba e bɛ fa neni denw ɲɛ na n'a ye kelen fɔ i ko tan denw bɛ bɔ cogo min ka d'u ye ka taa yaala cogo min ka d'u ye ka don ka na e tɛ se ka kuma u fɛ n'a ye min kɛ o de don donc e tɛ se k'i den an danbe ye nin ye an danbe tɛ nin ye anw de ka kan ka kɛ an man kan ka nin kɛ e ko e diɲɛ de don ko diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ ma yɛlɛma de e de yɛlɛmana parce que e de ye mara tiɲɛ kabi i ka so kɔnɔ i y'i den kɛ baba commandant ye a bɛ bɔ a bɛ na nin fɛnw ye e t'a ɲininka i y'a bɔ e b'a minɛ k'a don sanfa fo o de ka dabila bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o kɛra caman bɛ bɔ ko la mara bɛ daminɛ kabi so kɔnɔ de den ma nin to nin dabila n'i y'i ɲɛ minnu kɔrɔta fɔlɔfɔlɔ k'i den lajɛ a b'a dɔn ko min de don a b'o dabila mais sisan hali n'i y'i ɲɛ coro a b'a fɔ i ye mun b'i ɲɛ na de o tɛ kojugu daminɛ ne ye n bɛ se k'o fɔ o yɔrɔ la adama e hakili la safi y'a fɔ cogo min na N y'a dɔn muso bɛ den éduquer mais den dutigi fana ka kan ka den éduquer cɛ ni cɛ n'i y'a ye du tiɲɛna cɛw yɛrɛ de fara la i b'a sɔrɔ dutigi dɔ bɛ yen n'o dɔgɔnin bɛɛ bɛ baara kɛ ka taa d'a ma mais ni o dutigi a t'a fɔ a denw ye wa nin baara filɛ ne ni n dɔgɔninw de jɛlen don baara ne ni n dɔgɔnin de jɛlen bɛ so la kosɛbɛ n'a sara don min denw b'a fɔ ne de ta ye so ye anw fa de ta ye so ye kabini o yɔrɔ la kɛlɛ dabɔra nka e ni kɔrɔ ni dɔgɔnin an ɲɛ fɛn bɛɛ kan nka ni e salen ɲɛma kɛ c'est que e ye kuma dɔ fɔ i denw ye ne ni dɔgɔninw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne dɔgɔnin f min fila ne ni dɔgɔnin bɛ furu cɛ dɔgɔnin mana fɛn san a bɛ n'a di kɔrɔkɛ de anw y'o an ka so fɛn bɛɛ bɛ di kɔrɔkɛ de ma kɔrɔkɛ de b'a gérer ni muso furu sera kɔrɔkɛ de b'a kɛ nka i ka kan k'a fɔ i denw ye wa ne ni n kɔrɔ de bɛ baara kɛ o de tɛ fɔ bilen denfaw yɛrɛ t'o fɔ tuguni ɛ n'e ye o kɛ ten n'e sara donc n'e muso de ye muso fɔlɔ ye ka du to o cogo la a bɛ k'e den ni muso fɔlɔ kɔnɔ ko du ye e de ta ye k'a sɔrɔ du t'i ta ye du ye foroba du de ye donc kabini o yɔrɔ la mara tiɲɛna Parce que depuis la cellule familiale unhun, a tiɲɛna kabini o yɔrɔ la, dutigiw yɛrɛ dɔw de b'a tiɲɛ, muso tiɲɛ don muso ta ye du ye effectivement muso ta ye du ye, unhun, nka muso fana bɛ dɔ ka mara de kɔnɔ, n'o cɛ sa jɔn bɛ, hali bi o du kelen kelenw bɛ yen foroba ba, foroba du bɛ yen o ma fara abada, a du kelen kelenw bɛ yen wa i ma i ma dusu ye k'a dusu ko sɛgɛn b'a du la, kosɛbɛ, nka n'a kɛra bɛɛ ta ye bɛɛ ko sisan n ta, unhun, bɛɛ ko sisan n ta, n'o tɛ fɔlɔ i bɛ taa duw kɔnɔ bɛɛ kolen bɛ dumuniminɛn kelen kɔnɔ nka sisan hali denmisɛnninw t'u bolo su nɔgɔlan kelen kɔnɔ galama kelen min bila a b'a bila bila ɲɔgɔn kɔrɔ k'a gasa bɛɛ bɛ bɔ ta ka min maa si t'i da don si da la kabini nana mara tiɲɛna o donc n'y a plus d'éducation hinɛ banna yɛrɛ la hinɛ hinɛ de banna ni hinɛ banna mara banna bɛɛ tugul'i ta kɔ fa tugu muso kɔ denw baw tugu denw kɔ donc mara tɛ ɲɛ tuguni donc mun ko ni ka di ne ye n'an sɛmɛ kasi an bɛ se ka segin kɔ n ko ma de y'a tiɲɛ p an tɛ se ka de tuguni An bɛ se ka retourner ni o ko kɔrɔlen la halisa mais nafolo ko kɛlen bɛ ka bɛɛ mako sa koyi bɛɛ ko halala nafolo bɛɛ ko halala ta ayiwa o de kɛlen bɛ ka an ka jamana tiɲɛ koyi nka anw kɔni ni se kɛlen se an bɛ se ka mun kɔni kɛ an ka au niveau de nos associations an bɛ fɛ an bɛ se k'a kuma fɔ fo k'a bɔgɔladɔ a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ tɛ se k'a mɛn o nka kuma tulo kunnandi dɔ na na o ye kelen ye ça veut dire éducation civique mun kɛ éducation civique n'a bɔra kɛnɛ ma a ka kan ka taa dans les écoles

O ko ne hakili la hali bi an bɛ na ni ɲininkali ye nin kɔnɔna na Safiyatu a filɛ ko o fɔlɔ mara kɛcogo min fɔ nin yali an bɛ se ka na n'o o waleya ye ɲinan nin wagati n' an filɛ wagati min kɔnɔ sisan an bɛ se ka na n'o ye wagati in kɔnɔ k'a pratiquer wa an filɛ kɛnɛ min kɔnɔ sisan ko an ko kelenya kɛnɛ de Kosɛbɛ. an bɛ kelenya kɛnɛ de kɔnɔ Baɲumankɛ tɔn n'olu y'a ye k'a fɔ bɛnbaliya de nana ka wara fo ka na se Segu camancɛ dugu la donc olu jɔrɔla an bɛ se k'a kunbɛn cogo di bɛnbaliya in bɛ se ka sisa cogo di u nan'o de la Kosɛbɛ. parce que n'i ko kelenya i ko bɛn i ko ɲɔgɔn faamuya donc an b'o de kɔnɔna na donc o kelenya Alihamdulilayi n' ala sɔnna Adamu y'a fɔ cogo min na anw bɛ association de kɔnɔ association kelen tɛ fila tɛ donc sensibilisation de b bɛ anw fɛ n'an sigira an ka tɔn kunna an bɛ sensibiliser parce que k'a jira k'a f ɲɛna ni mɔgɔ de sɔrɔla k'a fɔ k'u b'a fɛ vraiment an ka se ka bɛnbaliya in gɛn ka bɔ an kunna surtout camancɛ dugu yɛrɛ la min bɛ se k'a to basigi bɛ na an fɛ nɔ donc anw ka kan ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka kɛ kelen ye ka sensibilisation kɛ n'an ye mɔgɔ bi duuru sɔrɔ siɲɛ kelen filanan ka bi duuru wɛrɛ sɔrɔ sigidaw la a kuma bɛ taa n'a taara n'anw y'a fɔ ninnu ye ninnu fana bɛ taa fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye donc a bɛ faamuya an ka kan ka bɛnbaliya kɛlɛ cogo di an ka kan ka se ka mara segin so cogo di an ka se ka se an denw na cogo di donc an b'o de f'u ɲɛna donc na jagoya a bɛ na mɛɛn a tɛ k'a fɔ an bɛ se k'a teliya yɔrɔnin kelen ka kɛ o fɛn tɛ mais n'i ma sɛgɛn i ma ɲina ne kɔni hakili la i bɛ nɔ bɔ ko la eh, adam ba e hakilila ye jumɛn ye o yɔrɔ in na yali eh, fɔlɔ laadalako la mhm. aw ye jɔyɔrɔ minnu fɔ muso la mhm. kɛlɛ dasa la mhm. A bɛ se ka na nin wagati in na wa a bɛ se ka waleya n'an an bɛ mɔgɔ yɛrɛ tɔɔrɔ bɛ cogo min bi kɛlɛ nege tɛ maa si la jamana bɛ cogo min bi wali sa minnu nana ka na an dɛmɛ an b'a fɔ la p tɛ u minnu bɔra u ka dugu la ka na an dɛmɛ anw kɔni anw b'u fo de parce que kuma t'anw da furu k'a dɔn ko an ka bɛnbaliya b'an ka centre ni fɛn kɔnɔ Donc y' min fɛ kumamas dɔɔni de ye furu ka mɔgɔw wuli ka na anw nɔfɛ ka na ka na k'u bɛ anw dɛmɛ an ka sabali la o tuma na kuma tɛ anw da a y'o mun faa a tɛ dan dugu kɔnɔ in ma wa hali ni v ko min damadɔin bɛ ta a bɛɛ denmisɛnninni tiɲɛnen don a bɛɛ denmisɛnninni tiɲɛnen don sans exception anw minnu bɛ tourner ka burusi kɔnɔ an b'a dɔn anw b'a dɔn brougan denmisɛnnin bɛ cogo min na ne ye si kɛ brougan b'a fɔ ka taa yɛrɛ u ka i ka so bɛ cogo min na ne bɛ se k'a fɔ duguba ka fisa a ye ne adam bɛ se k'o fɔ duguba ka fisa ye mɛ safetu y'a fɔ cogo min na anw tɛ sen k'a fɔli la koyi n'an ye ye maa du bi duuru sɔrɔ k'o sansibilize kɔmi sa se dɔn a bɛ kɛlɛke jɔn ni zoni faamu ayiwa n'o a don tulo la u k'an ka se ka yɛlɛmɛ kɛ o mɛ an a bɛ nɔ tun desanzson yali in dansin an hakili la ko desansazson kɔrɔ ye denmusosi kɔrɔ ye minnu ka di i ye i b'a kɛ fo an k'o de bɔ mɔgɔw kunkolo la an tan ni fɔ an bɛ sa dilan a tɛ de a kɛra nin ye o a ma kɛ nin ye fo an k'o de bɔ an ka mɔn k'a jira k'a fɔ démocratie kɔrɔ tɛ anarchie parce que an ka démocratie kɛra anarchie de ye parce que on n'a pas compris la démocratie n'i y'a den bɛ fa kuma kuma dɔ fɔ i fa ɲɛna n'i hakili ko démocratie de don il faut que ça cesse démocratie la u don fɔ an kɔ pour que denmisɛnninw hakili bɛ se ka yɛlɛma pour que u bɛ se ka incivisme in dabila dɔɔnin n y'a ta a ka d'an ye koyi nka a miiri mais c'est pas de sitôt koyi an bɛ caman kɛ nin na koyi nka n hakili la n'an ye denmisɛnnin damadɔ sɔrɔ k'o former k'olu adhérer la à la cause denmisɛnninw b'u denmisɛnnin ɲɔgɔn yɛlɛma musomisɛnninw b'u musomisɛnninw yɛlɛma cɛ dɔw b'u cɛkɔrɔbaw fana b'u ɲɔgɔn yɛlɛma ala sago i sago mais fɛn tɛ k'a kɛra bi ni sini ye dɛ O fɛn tɛ ala sago sa k'a daminɛ bi ko ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni o tuma ala ka a ɲaga d'a ma ɛɛ aw yɛrɛ minnu filɛ nin ye en tant que aw ye femmes leaders de segu ye aw ye segu musokuntigiw ye aw yɛrɛ ye wulikajɔ jumɛnw kɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw ni sigi sen kan basigi nabaliya basigibaliya nalen aw ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ min y'a to basigi bɛ se ka sabati cogo min na aw yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛra jumɛn ye anw ye fɛɛrɛ caman kɛ n'an kaan ye fɛɛrɛ caman kɛ bara an ye formation sɔrɔ an taara yɛrɛ sisi kan avec JUPREC an ye formation sɔrɔ avec l'IMRAP toujours c'est sur la paix et la réconciliation o kelen y'a filanan élection bɛna surunya tuma min na anw ye plus de cent et quelques femmes réunir an ye partenaire sɔrɔ ka bɔ avec le ministère de la réconciliation an nana ka na musow fɔ k'a ja pur ekiy a peze kiridi bila an ye fɛn caman fɔ muso y'a don o de y'a tɔ ekiy in kɛra muso man ɲɔgɔn bugɔ an bɛ se k'a fɔ an k ko ɲɔn b'o la an ye muso caman a fɛ p de san sɛgɛn si fan da la sa a la kadi o de y'a kɛ an bɛ se ka fɔ ekiy in kɛra k'a se muso ma ɲɔgɔn bugɔ ɲɔ tɛ lasɔn tɛ ko mɔtu ɲɔgɔn bugɔ an y'o baara kɛ daloka de la pe Parce que a bɛɛ de ye paix ko ye an ka se ka ɲɔgɔn faamu nka n bɛ se k'a to ça fait Guy k'a tɔ continuer kuma man di maa kelen da. Bon Adamu a kuma yɛrɛ bɛɛ fɔra de toute façon an y'a fɔ cogo min na nous sommes des leaders on est obligé ka muso tɔw chaque fois i mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ yɔrɔ man dɔgɔ i bɛ sensibilisation kɛ. parce que anw ye formation anw garisɛgɛ diyara anw ye formation caman sɔrɔ a la a ka ca yɛrɛ de JUPREC b'o la mɔgɔ wɛrɛ caman wɛrɛ b'o la sur la paix la réconciliation an y'a caman de kɛ donc vraiment ne bɛ min fɔ nin na hali bi an ka kan k'an jija faso kanu ka don fasodenw na faso kanu surtout les enfants denmisɛnninw ta de ka gɛlɛn kosɛbɛ fo la citoyenneté denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ un citoyen c'est qui jɔn de ye citoyen ye citoyen ka kan ka mun k'a fa jamana de ye fo jamana kanu ka kɛ denmisɛnninw de la n'i ma k'i fa jamana fɛ o de bɛ na ni nin caman ye an ɲɛ b'a la bi bɛnbaliya caman an ko jadisiw jadisiw a kɛlen bɛ an yɛrɛ dama de ye règlement de compte karisa ye nin sɔrɔ n tɛ fɛ k'a sɔrɔ n bɛ taa ko fɔ tuma na an bɛna bin a kan k'a bolofɛnw minɛ o ye ɲɛngoya ye k'o tiɲɛ donc i t'i faso fɛ donc o de ye juguya de fo juguya hadamaden fo an ko rancœur de dabila an ni ɲɔgɔn cɛ fo an ka se ka yafa ɲɔgɔn ma de ko kɛra i la o ye tiɲɛ ye mais n t'a dabila pepepewu o de ye kojugu ye fo i ka se ka yafa ala yɛrɛ bɛ yafa mɔgɔ ma munna an yɛrɛ dama tɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma fo an ko an ka nana hakilina de ye mɔgɔ ka se ka yafa ɲɔgɔn ma cɛmisɛnninw ka wuli k'u jɔ u bɛ joint min ni fɛn minnu na san a tɛ a tɛ foyi kɛ i bɛ taa cɛmisɛnnin caman sɔrɔ a bɛɛ de bɛ joint min a bɛɛ bɛ dɔrɔgu ta segu yan segu yan a caman cɛmisɛnninw yɛrɛ b'a confirmer o tuma na mun nana n'o bɛɛ ye a kun tɛ dɔrɔn ko n'i kalala ni tant k'i ma don biro kɔnɔ k'i tɛ se ka fɛn kɛ projet monter i ka baara wɛrɛw kɛ mais bɛɛ de sigi bɛɛ tedani de sigi bɛɛ mauvaise gouvernance nana donc chômage cayara anw fana tɛ fɛ ka fɛn kɛ tuguni bɛɛ sigi bɛ k'i bolo da sen kan tant que denmisɛnninw de b'o dabila k'a dɔn ne ye sɛnɛkɛla den de ye ne ye mɔnikɛla den de ye ne ye jagokɛla den de ye munna n fa ye nin kɛ ka ne balo ne ye fɛ mun ne yɛrɛ tɛ se k'o sira ta i kalannen don n'i kalannen don n'i ka connaissance don dɔ la i bɛ développer dɔ bɛ fa caman bɛ bɔ ko la nin bɛnbaliya in bɛɛ ye nafoloko kɛlɛ hasidiya ani an t'a dɔn an bɛ min kɛ an t'an faso fɛ donc jamana sigira sen sabara kɔnɔ donc n bɛ wele min kɔni bila denmisɛnnin ma u ka wuli k'u jɔ u ka k'u faso fɛ la citoyenneté bɛɛ ka k'i faso fɛ u ka ɲɔgɔn bolo minɛ u ka k'u yɛrɛ fɛ Parce que tant k'i yɛrɛ i t'i faso fɛ ne kɔni tun bɛ fɛ ka nin fara fara kan fo éveil de il faut que denmisɛnninw hakili ka yɛlɛmɛ ko dɔrɔgu ta in tɛ foyi ye fo ne de ni éveil de conscience sociale tali ma na segu ka denw k'u ka éveil de conscience kɛ k'a jira k'a fɔ anw bɛ segu yan n a bɛ fɔ éducation caman tun bɛ ta segu den kan dɛ wala fɛn exemple caman tun bɛ ta segu denmisɛnnin kan k'a fɔ nin ye segukaden ye nin den ninnu maralen don nka tɛ bi ye dɛ parce que dɔrɔgu ta cayara an ka ekɔliw la surtout dans les lycées donc il faut éveil de conscience

O ye bonne citoyenneté de ye o et tu as le droit aussi de demander où vont tes taxes mais n'e t'a sara e be se ka mun kɛ ko caman be k'an na a défaut b'an yɛrɛ la donc il faut un éveil de conscience sociale telle de segu des ségoviens il faut que an ka hakilila fara ɲɔgɔn kan segu ka denmisɛnnin ka hakilila fara ɲɔgɔn kan a fɔ somɔgɔw be cogo min u ka yɛlɛmɛ wa san parent dɔ yɛrɛ fana bɛ tugu denw kɔ tɛ denmisɛnnin ko dun y'an tɔɔrɔ tant k'e b'o fɔ den den tɛ yɛlɛmɛ dɛ ya fɔ yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que ninnu segukaden yɛrɛw ye an sen b'o dabila an bɛ yɔrɔ min bi mɔgɔ yɛrɛ kan denmisɛnnin yɛrɛ ka kan ka yɛlɛmɛ don yɛrɛ la n' y'a sɔrɔ bɛ taa ɲɛ n'u bɛ taa ɲɛ sara kan wali tɛ taa ɲɛ saraka a tɛ baara la a tɛ fɛn n' a tɛ foyi la aw conscience ka kan ka éveiller koyi Ala sago sago de tun bɛ ne bolo sago tigi ye Ala ye ɛɛ hali bi ɛɛ an b'o ɲini an bɛ t'o ɲininkali kelen kɔnɔna na aw ko a' ye wulikajɔ minnu kɛ a' ye formation minnu sɔrɔ a' fana ye dɔw ɛɛ former ɔ aw k'olu formation ninnu kɛlen kɔfɛ aw ye nɔ ye o kɛli la wa bon an ye nɔba y'a la parce que changement de comportement nana o an ma adam ma f'i ye élection tɛmɛna sisan yan mɔgɔ ma kɛlɛ k'a la parce que an kumanu fɛ an y'u wele ka taa plus de 100 femmes k'u former donc o kɔfɛ fana an bi association féminine fana an bi taa u nɔfɛ fana an bi taa k'u ye donc kɛlɛ tɛ vote min bɛna kɛ kɛlɛ ko tɛ i bɛ t'i ka droit de kɛ donc a ma se ɲɔgɔn lajaba ma hali wari ko an y'o bɔ fɛ k'u conscience éveiller u ka wari minɛ dabila donc an kɔni vraiment an ye changement caman kɔni y'a la changement kɛr'a la yɛrɛ de parce que an ɲɛ b'a la musow yɛrɛ jijalen b'u yɛrɛ ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ parininw kɛ u bɛ fɛn caman kɛ u bɛ juruninw d'u yɛrɛ u yɛrɛ dama bɛ juruninw don ɲɔgɔn na ka se ka développer n'a ye donc o bɛɛ ye éveil de conscience dɔ de y'a ye donc pour vous dire que an bɛ ɲɔgɔn kalan ni muso bɛ ɲɔgɔn kalan fɛn caman an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ anw mana formation fɛn o fɛn sɔrɔ parce que anw bɛ taa sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka former ɲɔgɔn fɛ anw minnu mana f anw bɛna restitution de kɛ donc an seko damajira mana kɛ min ye formation na tɔw la an bɛ se k'o sensibilisation de kɛ vraiment changement kɛr'a la ne bɛ changement kɛr'a la parce que mun na Segu dugu kɔnɔnatɛ bɛ da la ko n'an ni seden mɔgɔ ye ɲɔgɔn ka kɔsɔri n tuuzu la kɔnfisi lɛtɛreri la danbrusmuso ninnu minnu bɛ na ne b'a fɔ n'a taara a y'a jija dɛ e fɛ muso de kakɛ ye ɲɔgɔn kɛlɛ sisanba ye cɛw ni ɲɔgɔn cɛ su an kɛra tu N tɛ sanga ni waati bɛɛ cɛw ni ɲɔgɔn de fɔlɔ ala avec la formation kɔnɔ a an ni muso kɛra muso b'a la fɛn caman b'a la a man ka nɔgɔya o bɛɛ ye dɔ ye belebele o ye belebele o tɛmɛnen kɔfɛ yala aw yɛrɛ bɛ se ka bilasirali ani fɛɛrɛ jumɛn stratégies minnu ni o bɛ se ka ta walasa basigi bɛ se ka na cogo min na an fɛ yan yɛrɛbakun de stratégie an fɛɛrɛ an ka fɛɛrɛta kɔni o ye an ka sensibilisation kɔni fɛn ka sensibiliser parce que an tɛna sɛgɛn ka sensibilisation na fɛɛrɛ wɛrɛ si tɛ yen n'an sera ka moyen sɔrɔ ka taa an ye ko min dadɔ sibi parce que taa kɛ a tɛ se ka kɛ segu dugu kɔnɔ laban yala la la parce que hali n'an ma se ka se commune rurale bɛɛ la, unhun, n'an sera o dugu kɔnɔnaw bɛɛ la n'olu farala ɲɔgɔn kan ka na fara Segu dugu kan o de bɛ na ni o ye stratégie dɔ ye ce sont des stratégies pour un changement de comportement n'an sera k'a sɔrɔ parce que a foyi tɛ kɛ musaka kɔ on ne peut pas faire de déplacement ka taa mɔgɔw former dugu la ni musaka t'a la donc anw b'an sigi kuma na tan dɔw b'a lamɛn peut-être dɔw t'a lamɛn i b'a sɔrɔ dɔw tɛ foyi kalama il faut que anw ka se ka commune damadɔ conscience fana éveiller dɔɔnin O kɔni y'an ka stratégie o de tun ka di anw yɛrɛ o kɔni y'an ka stratégiew ye ce qu'on veut faire ne sabu an y'a fa ɲɛna sa fan anw bɛ fɛn fɛ sɔrɔ anw tɛ sigi ten ala ma mɛ kɛlɛya mɔgɔ a bɔra a y'an kɔn saba na o kɔfɛ anw tilala ka taa ɲɔgɔn sɔrɔla ka se ka stratégie dɔ sigi sen kan n'o stratégie clé fɔlɔ ye jumɛn ye an ko éducation civique à tous les niveaux

denmisɛnninw fɔlɔfɔlɔ maakɔrɔbaw tun bɛ cogo min sisan denmisɛnninw nana cogo di mun de y'o kɛ mun changement de kɛra an ka kan ka mun de kɛ walasa an ka se ka mara ka segin so donc o ye k'o espace créer dans les quartiers dans les communes o b'an ka projet kɔnɔna na uh-huh. n'an y'a sɔrɔ Adamu y'a fɔ cogo min uh-huh. a tɛ taa moyen kɔ fo an ka dɛmɛ a de la uh-huh. formation de cinq leaders communautaires dans les communes de Segu Pelengana Sebugu Sakoiba Saminɛ i y'a ye wa.

bɛn bɛ na cogo cogo kelenya bɛ na cogo cogo anw bɛ fɛ an ka sigida la walasa an bɛ se ka lafiya cogo min na n'i y'a mɛn i lafiya o y'a sɔrɔ i hakili de sigilen don ni basigi nana sisan anw bɛɛ bɛ lafiya tant que basigi ma na anw tɛ se k'a fɔ lafiya bɛ yen nɔ donc kelenya de bɛ na n'o bɛɛ ye n'an sera ka kɛ kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc k'an ka hakilinaw bɛɛ ta k'a kɛ kelen ye je crois que caman bɛ bɔ nin ko la

mais y'a sɔrɔ personne ni ye baara ba sɔn k'a kɛ n ka musaka ni bɛ kɛmɛ fila fila sɔrɔ ala tile kɔnɔ n b'a kɛ ka musaka la n'i m'a di fa ma i yɛrɛ k'i musaka la ni bɔ dɔrɔn ta kɔnɔ na n dɔn baara tɛ sɔrɔ an bɛɛ bɛ mali baara ko de kelen ye mais i bɔra école min na hakilila dɔ dir'i ma kalan dɔ dir'i ma a teri min ka fɛn dɔ de kɛ ne kɔni o tun ye an ka stratégiew ye an bɛ fɛ k' de fɛ e sira O faamuyara weleweledakan jumɛn bɛ aw yɛrɛ fɛ en tant que aw yɛrɛ ye segu musokuntigiw ye ka ɲɛsin segu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la segu musolakaw bɛɛ ani kelenya o sabatili koɲuman fɔ segu muso ye foyi tɛ na sabali kɔ bɛn sabali kɔ bɛn tɛ na ɲɔgɔnfaamu kɔ an ka muso an ka kɛ kelen ye parce que ni tan ka muso bɛnna ko caman bɛ a tɛ kɛ o e m u b'a fɔ an ɲɛ ko femmes sont pas solidaires fo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka se ka bɛn sadurufɛ tɛ mun fɔ ɲɛmɔgɔya ni arac ni fɛn nin ka dabila que an muso dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka essayer an ka bɛn an b'o de ɲini musow fɛ ala yɛrɛ de kama ka to an ka n'an bɛnna ko caman bɛ a bɛ dabila o nka n'an tɛ kan kelen fɔ hali n'an bɔra tɔnsigi la muso groupe bɛɛ b'a sɔrɔ n'i bɔra kɛnɛma i b'a sɔrɔ dɔ bɛ taa kuma nin dɔ fɔ, o ye tiɲɛ ye, baara ɲɛna wa, ɔ o fɔ ko an k'o de dabila an ni ɲɔgɔn cɛ, an ka da ɲɔgɔn na danaya yɛrɛ tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que hali même anw femmes leaders n'an y'an sigi ka fɛn fɛn fɔ u b'a fɔ i b'a sɔrɔ miliyɔn dilen bɛ ninnu ma koyi, ayiwa n'o bɛ minnu hakilila la an ɲɛ da b'a ka ko dɛ Tuguni ka segin tuguni ka projet kelenya fo ka grande bretagne fo min kɛra musaka bɔbaa ye pour que u ka se ka na ka na segu muso kumaɲɔgɔnya ka se denmisɛnnin kumaɲɔgɔnya min bɛ se ka to bɛn bɛ se ka sabati cogo min donc anw kɔni foli belebeleba de b'u ye k'a yir'u la k'a fɔ n'Ala sɔnna anw fana tɛna dɛsɛ an ka baara la Segu muso ani denmisɛn inshalahu an n'an seko kɔni kɛ walasa u ka se ka nin weleweleda kan in mɛn an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ kelen ye walasa bɛn bɛ se ka sabati cogo min bɛn bɛ na cogo o cogo anw ka sigida la an kɔni an b'a fɛɛrɛ tigɛ n'Ala sɔnna sensibilisation kɔni an tɛna dɛsɛ o la kumaɲɔgɔnya an tɛna dɛsɛ o la yɔrɔ si den kelen na ni formation fana don on est vraiment disposé ka taa a kɛ n'an bilala condition na problème si t'a la ala sago aw bɛɛ sago an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ équipe fo ka aw yɛrɛ fo ka arajo saniya fo aw minnu kɛra sababu ye walasa an kumakan ka se ka mɛn donc an bɛ équipe bɛɛ lajɛlen de fo ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma hali bi yarabi yalilaw ala k'an bila ko ɲɛnen kun ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati yarabi

ka foli ni tanu bila ka taa an ka maa welelen maa fila ye n'o ye an ka segu musokuntigiba ninnu ye an ka musoba ninnu ye minnu bɛ wulikajɔ la su ale ni tile kelenya ale ni bɛn sabatiliko ɲuman na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tubabu ko ten tɔ ko l'union fait la force anw bamanan ko ko kɔnɔkulu jɛ ko de bɛ bii fɔ ko boloden dege kelen k'o tɛ bɛlɛ ta n'o ye tiɲɛ ye o tuma na ko segukaw ka kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka cogo di ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ maaw sɔrɔla ka wuli ka hakilila ɲuman ta ka na n'o ye anw fɛ segu ko kelenya ka na o tɔgɔ yɛrɛ kɛ kelenya ye kelenya min n'o tun bɛ anw fɛ segu yan ka kɔrɔ n'an tun bɛ don da kelen fɛ ka kɔrɔ ka bɔ da kelen fɛ tominɛn kelen kunna tɛgɛkojiminɛn kelen cɛkɔrɔba kelen kɔrɔ ko an b'o de segu kɔnɔ ko o ko ninnu taara min ko ka segin ka na ni olu ye o tuma na an bɛ eh, jɛkulu ninnu fana fo ka tila ka an ka maaba ninnu fana fo kɛnɛ kɔnɔna na tuguni ka weleweleda kɛ ka bila ka taa segu ma ani segu musolakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an ka segin ka na ko an ka kɔrɔlen ma i n'a fɔ an ka musoba ninnu bɔra k'a fɔ sadani na cogo min na yaasa basigi o bɛ se ka sabati segu an'a lamini na cogo min na o tuma na nin tun y'an ye kelenya ale baro o sigida ale kɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma keya baro min lasera aw ma porozɛ kelenya fɛ